Cao Bang, an teorainn deiridh de Vietnam sula sroiseann tú an tSín. Tar liom chun taiscéaladh a dhéanamh ar an taobh neamhscrúdaithe seo de Vietnam, a bia agus a mhuintir chomh maith leis na nithe is díol spéise timpeall na háite seo. Sé bhur mbeatha gach éinne go léir agus fáilte go dtí an cathair darb ainm Cao Bang. Tá mé anois in oirthuaisceart na tíre ó thuaidh ó Hanoi agus tá mé an-chóngarach arís go dtí an teorainn leis an tSín agus inniu beidh mé ag dul go dtí an teorainn sin, tar liom. Ar dtús inniu, caithfidh mé bus poiblí a fháil ar feadh dhá uair go dtí an teorainn, ach níl fhios agam go díreach cá bhfuil an bus seo. Tá fhios agam go bhfuil sé ag Teampullán i lár na cathrach agus tá mé ag druidim an Teampullán sin anois ach n'fheadar an bhfuil

bán agus glas agus aoibhinn. Ana leathan is dócha. Níl sé ard, níl sé ach tríocha méadar, agus ar an iomlán tá an eas seo, an ceithre ceann is mó ar domhan, léigh mé ar líne. N'fheadar an bhfuil sé sin fíor toisc go bhfuil ana cuid mór. san Afraic agus sa Meiriceá Theas chomh maith so nílim cinnte faoi sin so maidir leis an gcomhartha seo taobh thiar dom tá sé an ceathrú ceann is mó ar domhan tar éis Iguazu oh n'fheadar conas an foghraíocht a dhéanamh ar sin i Meiriceá Theas idir Argentina agus. Brazil. Sin an ceann uimhir a haon agus ansin Victoria Falls idir Zambia agus Zimbabwe agus an tríú ceann sin Niagara Falls i gCeanada agus bhíos ann i Niagara Falls cheana féin so seo é an ceathrú ceann agus tá sé trí céad méadar sa bhfad so an-an-leathan mar a dúirt mé cheana féin agus caoga actually san airde so fós dochreidte oh mo Dhia is féidir leat bád a thógáil. Tá siad anseo le caoga céad dong is féidir leat dul ar sin agus téigh isteach san uisce so táim cinnte chun é sin a dhéanamh ach faoi láthair níl éinne eile timpeall na háite so fanfaidh mé nóiméad amháin. Ceapaim féin an cúis go bhfuil an eas seo chomh suimiúil dom féin ná go bhfuil sé go díreach ar an teorainn leis an tSín so an taobh eile den abhainn seo sin an tSín. Sin an tSín. Díreach ansin. Feictear go bhfuil bóthar. anseo ar an taobh tSíneach so an bhfeiceann tú ansin tá saghas slide, sleamhnán? rud éigint chun dul síos. Innealtóireacht iontach atá ann ar aon nós. Tá roinnt des na báid, na cinn ar an taobh sin ón tSín chomh maith. Ceapaim go bhfuil díon glas acu agus díon gorm ag na cinn anseo ó Vietnam ach táimid go léir ag meascadh le chéile. Just ní fhaca mé aon rud cosúil leis riamh. Vietnam, An tSín. Aww. Tá fhios agaibh anois lads, dá mbeadh cead agam, bheinn isteach cinnte. Is breá liom an uisce fuar.

Táimid ag druidim leis an Eas anois agus táimid an-cóngarach! Ohh! Táimid chun a bheith breag! Woohoo! Ok, tá an ceamara chomh fliuch ach go teicniciúil anois tá mé sa tSín mar tá mé ar an leath eile den abhann so féach ar seo! An tSín! Sin an tSín agus tá mé ann!

daoibh gach éinne agus fáilte thar n-ais roimh an chathair seo, Cao Bang. Dé Luain atá ann, maidin Dé Luain, agus tá sé ciúin go leor timpeall na háite inniu. Agus tá mise saghas measctha, níl fhios agam go fóill cad ba mhaith liom a dhéanamh inniu. Sé seo mo lá deireanach anseo, Cao Bang. Is leor dhá lá i ndáiríre. muna bhfuil gluaisrothar agat agus bhí mé ag smaoineamh faoi ceann a chur ar cíos toisc go bhfuil an-taithí agam, bhuel taithí, dhá lá taithí agam anois ach nuair a chonaic mé na bóthair inné ní cheapaim go bhfuilim réidh, tá siad saghas dainséarach, an-chuid cnoic agus tá siad, yeah níl siad go hiontach in aon chor. Agus seo é an rud arís lads, mé féin in áit gan an-chuid turasóirí, seacht séasúr so tá sé beagnach an Nollaig anois, níl ach seachtain amháin fágtha roimh an Nollaig agus níl éinne anseo. Turasóirí, níl ana cuid timpeall na háite agus tá sé ana ana fhuar anseo chomh maith anois, an geimhreadh go díreach atá ann. Tá sneachta i roinnt áiteanna anseo chomh maith so bhíos ag smaoineamh b'fhéidir féachfaidh mé i gcomhair taxi, saghas easy rider cosúil le Da Lat arís. Ach ní fhaca mé aon rud mar sin ar líne, ní fhaca mé aon rud mar sin ar na sráideanna agus ansin bhíos ag smaoineamh b'fhéidir bus poiblí, tá saghas teorann ann leis an teanga chomh maith, ní labhraítear an-chuid Béarla anseo agus fiú le Google Translate i mo lóistín agus mar sin de, níl sé really againn, tá sé saghas deacair. Ba mhaith liom dul roimh sliabh, tá sliabh ann agus tá poll. istigh sa sliabh agus féachann sé dochreidte. Athrú pleananna lads, tá mé anois anseo le taxi agus Nam, mo tiománaí. Chuir mé ceist ar tiománaí taxi a bhí ag dul trasna an bóthar agus dúirt mé cé mhéad a cosnaíonn sé agus tá sé like fiche euro i gcomhair daichead is cúig nóiméad ann agus thar n-ais arís so dúirt mé you know ní bheidh mé anseo arís, déanfaidh mé é agus anois táimid ag stopadh i lár an bhóthair toisc go bhfuil sé go haoibhinn ar feadh grianghrafanna is gach rud tá sé fíordheas. So. Tá sé saghas ait a bheith i m'aonar ag dul i taxi i gcomhair am fada le sin. Níl mé céad faoin gcéad compordach leis ach fós tá sé ceart go leor. Phioc sé bláth dom! Tá sé go hálainn, féach air sin! So táimid anois ag déanamh an Ma Phuc Pass agus rinne mé é seo ar an mbus inné chomh maith. Ní rabhas in ann dul amach mar seo. Now tá sé ceomhar inniu faraor! Tá súil agam go mbeidh mé in ann an poll a fheiceáil sa. sliabh sin ach yeah tá sé go hiontach chun a bheith in ann stop a dhéanamh agus féachaint ar an tírdhreach aoibhinn atá anseo. Gach éinne féach taobh thiar dom anseo agus féach ar an bpoll isteach sa sliabh seo. Nach bhfuil sé dochreidte? Ní fhaca mé aon rud mar seo riamh agus tá mé chomh sásta gur ndearna mé an cinneadh chun a bheith anseo. Ní bheadh aiféala ort má dtagann tú anseo. Pé slí ina dhéantar é, tá sé saghas dúshlánach tá a fhios agam ach féach air sin! Tá sé caoga méadar sa fad agus tá sé caoga méadar suas chomh maith agus nuair a chonaic mé na scamaill dúirt mé ó b'fhéidir nach mbeidh mé in ann é a fheiceáil ach tá! Tá sé go haoibhinn ar fad! Agus an t-ainm atá ar an sliabh seo Mat Than Nui? Nui sin sliabh ceapaim. Mat Than. Mat Than, tá mé just ag butchering é sin ach d'you know, déanfaidh mé mo dhícheall, tá an Vítneamis an-chasta ar fad ach yeah, tá mé chomh sásta go bhfuil mé anseo. Tá ionad campála anseo agus tá sé sin ana, ní rabhas ag súil leis sin, an-neamhghnách, tá sé díreach ansan. Tá an cóisir anseo lads! Tá mé tar éis sroiseadh anois go Loch Thang Hen agus tá sé an-ghlas ar fad cé go bhfuil sé ceomhar. Tá sé go haoibhinn féach ar seo. De réir dealraimh tá 36 loch sa cheantar seo agus seo an ceann is mó. Tá bónas anseo chomh maith. Tá uaimh nach rabhas ag súil le. Tá an-chuid uaimh anseo i Vietnam so seo é mo tríú ceann. Tá siad go léir go hálainn. Tá mé go díreach ag an loch anois agus caithfidh mé a rá go bhfuil an dath i bhfad níos fearr anseo agus mé ar an loch ná mar a bhí ón ard. Agus tá an ceo beagáinín níos fearr. Tá sé ag ardú beagáinín anso chomh maith. Whoa, tá mé ar raft anois agus níl sé cothrom. Whoa! Caithfidh mé bheith cúramach. Ach yeah, seo an suíomh. Seo cá bhfuil mé anois. Agus yeah, táim i ngrá leis an áit seo. Tá sé saghas místéireach. Draíochtúil, caithfidh mé a rá. Phioc mo thiománaí, Nam, píosa tortha as an gcrann seo. Oi! Ceapaim. Tá sé an-ait. Cheapas gur úll é ach no, ní úll é. Níl sé go dona. Tá sé saghas láidir. Blas láidir. Ach ní fhaca mé rud riamh cosúil le seo cheana féin. Tá seo chomh fánach. Táimid tar éis stopadh anois i sráidbhaile an-bheag i gcomhair. bia traidisiúnta ó Cao Bang agus dúirt mo thiománaí go caithfidh mé triail a bhaint as. So táimid ag baint triail as anois. Banh Chung an t-ainm atá air agus féachann sé cosúil le seo. So táimid ag baint triail as anois. Caithfidh tú é a ghearradh le siosúr. So tá sin saghas aisteach. Ach séard atá ann ná rís.

You like it? It's good. Yeah, ok. Yeah. Tá sé an-mhaith. Tá, tá sé, tá an rís go hálainn actually leis. Tá sé saghas crispy. Is maith liom é. Yeah. An-mhaith don gheimhreadh. Bhfuil fhios agaibh, cuireann siad tamales i gcuimhne orm ó lár Meiriceá nó Meiriceá Theas. agus sin an saghas texture agus sin an conas a. cócarálann siad iad chomh maith so tá sé an-shuimiúil ar fad, ar fad dáiríre caithfidh mé a rá. Bhuel gach éinne, sin é i gcomhair Cao Bang. Cathair an-suimiúil atá againn anseo, tá sé an-cóngarach don teorainn leis an tSín so tá roinnt de na tionchair ann. Braithim go bhfuil sé saghas difriúil d'áiteanna eile i Vítneam agus dar ndóigh is fiú é teacht anseo. don eas sin, Ban Gioc, agus ina theannta sin an tíreolaíocht timpeall na háite, an sliabh sin agus an loch inné, bhí siad dochreidte agus is dócha go bhfuil cúpla rud eile timpeall na háite chomh maith. Má tá gluaisrothar agat beidh tú socair, beidh tú in ann an-chuid rudaí a fheiceáil ach muna bhfuil beidh sé beagáinín níos mó dúshlánach ach i mo thuairimse is fiú é. Agus mar sin, cífidh mé sa chéad áit eile sibh? Slán libh!